u kɛlen bɛ ka dɔnkilida kɛ ko ye k'o kɛ terejuguya ye kasɔrɔ tɛ ne t'a dabɔ juguman kama dɔnkilida de ka di n ye ee dɔnkili de ka di n ye marakakɛ ko ne kun nana i nɔfɛ ne bɛ tubabu jamana min kan n y'i ka kuma de fɔ yen k'i taara n ka kɔɲɔkɛyɔrɔ i dɔnkilidakan ka di maaw sɔrɔla min yɛrɛ ye wari di a ko n ka n'i nɔfɛ i ka taa a o don jaa i bɛ siran ko dɔ ɲɛ i ka hɛrɛ de b'a kɔnɔ imurana ni marakakɛ u nana se jelikɛba ma binaba aa binaba yɛrɛ nisɔndiyara a ko n den n bɛ dugawu k'i ye ne ye jeli ye nka kabi ala ka n da n ma denmisɛnnin ye ɲɛ la min kumakan ka di n'a dɔnkilidakan ka di n'a dɔnkɛsen ka ɲi ka tɛmɛ i kan sisan n bɛ dugawu k'i ye ni i fa ni i somaaw ko k'u t'i to yen n'i ma taa u b'i faa a mana gɛlɛya dencɛ ma i kan ka wuli de koyi n den wuli ka taa ko ɲɛɲini marakakɛ ni imurana taara dɛ u bɔra magakunda o su fɛ u nana fɔ duguba kɔnɔ o fɔlɔ duguba tun bɛ yen ko jaba u taara jaba dugu kɔnɔ u nana bɛn fɔlikɛyɔrɔ dɔ ma marakakɛ ko bina marakakɛ nan'i kanto a ko imurana i bolo don a la aa imurana donna kɛnɛ kan a y'a da waga ka dɔnkili da a ma ɲɛ dɔnkilidalaw yɛrɛ ye tɛgɛrɛ fɔ bɛɛ y'a tɔgɔ ɲininkali kɛ a ye sanga sɔrɔ o su kolenba in a ka a bɔ don fɔlɔ fana la dugutila fɛ kɔrɔw wulila ka na a ka so kɔnɔ u m'a ye u ye fan bɛɛ don ɲɔgɔn na jurukisɛ b'u bolo cɛkɔrɔba yɛrɛ n'o y'u fa ye o ko aw m'a ye a ye fan bɛɛ lajɛ i b'a sɔrɔ a y'i dogo u m'a ye a teri minnu dɔnnen don dugu kɔnɔ u taara olu da konkon dugutila fɛ an b'an dɔgɔnin de ɲinina aw m'a ye wa bɛɛ ko k'u ma imurana ye kɔrɔkɛ jugu u ko k'an ka taa se jelikɛba in bara n'o ye binaba u taara se binaba ka so u ko e eh, binaba an b'an dɔgɔnin de ɲinina e m'a ye wa e eh, a ko n m'aw dɔgɔnin ye u y'a ɲini fan bɛɛ u m'a ye aa kɔrɔkɛ jugu ko dɔgɔninw ma ne ko jɔn de y'a lasɔmi de aa ko maa t'a kalama dɛ maa si m'a lasɔmi a ko kɔrɔkɛ ko walahi a bɛ sa ye a ti don yan ani cɛkɔrɔba a mana na don o don an b'a faga o don a t'anw malo dugu kɔnɔ a t'anw siya lagosi anw hɔrɔn tulobilentɔ anw den ka kɛ dɔnkilidala ye kɛ y'a si de banna e mari masa dɔnkilida tɛ kojugu ye dɔnkilida min bɛ hakili di hadamadenw ma k'a sɔrɔ a ma kɛ ni ala tanama ko ye min bɛ maaw lanisɔndiya ka maa waaju dɔnkili kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma kɛ sara kɔ arabu caman ye dɔnkili da olu tɛ ɲamakala ye an ye diinɛ olu minnu na kɛnɛ aa o don tile ma imurana ni marakakɛ nana duguba kɔnɔ ka bɔ jaba ka taa fo farajɛ jamana kan ala nana imurana ko diya maaw ye a bɛ dɔnkili da a bɛ dɔn kɛ a ye wari sɔrɔ k'a sɔrɔ hali a t'a dɔn a b'a kɛ cogo min o kɛra tilema kelen kɛra a bɛ tunga la a ba b'a kɔ kaba a taara a ba ye jelimagoyaba de sɔrɔ cɛkɔrɔba yɛrɛ wulila a k'a fɔra k'a fɔ ko ka saraka bɔ du kɔnɔ ko den kelen b'ale denw na sarakaden de ye o ye o tɛ kɛ foyi ye a ye sagajigi nati ko a den bɛɛ k'i tɛgɛ d'a kan fɛn fɛn y'ale den ye ala ka si d'u ma ala ka hɛrɛ k'u ye k'u ka saraka bɔ ka duwawu kɛ musokɔrɔba nan'i kanto n'o y'a ba ye o ko e aw bɛ nin kɛ aw dɔgɔnin tɛ yan ɛ cɛkɔrɔba k'o tɛ ne den ye koyi ne denw de filɛ nin ye anw de bɛ jɛ ka du saraka bɔ e den ye den sarakalen de ye pɔnpɔnpogolo don a b'a sa cogo la a tɛ kɛ fɛn ye cɛkɔrɔba y'a jigi bɔ a den kan k'i ba den na k'o kɛra dɔnkilidala ye a denkɛ fɔlɔ fana y'i ba den in na a dɔgɔnin na aa muso siranna cɛkɔrɔba ye saraka bɔ du kɔnɔ ka duwawu k'a ka denbaya ye ko ala ka hɛrɛ don denbaya la jaa kab'o duwawu de kɛra balawu donna du kɔnɔ gɛlɛya nana don denkɛ fɔlɔ tun ye lakɔli karamɔgɔ de ye sara ɲɛnama tɛ sɔrɔ balo nana dɛsɛ san min dar'o kan u ye foro fɛn fɛn sɛnɛ a si ma ɲa balo ma sɔrɔ dugu yɛrɛ kɔnɔ fewu kɔngɔ nana don ja nana don baganw bɛ ka sa u yɛrɛ ma o bɛ kɛ don min na imurana bɛ farajɛ jamana kan a bonyana ka ɲɛ ka cɛɲa ka nafolo sɔrɔ a tɔgɔ kɔmasera ka diɲɛ mina bɛɛ bɛ k'a wele ko imurana n'a ma y'i ka kɛnɛ kan maaw tɛ nisɔndiya n'a ye dɔnkili da a ka dɔnkilida kɔnɔ a b'i waaju ni juguya b'i kɔnɔ i b'o bila n'a ye dɔnkili da a ka dɔnkilida kɔnɔ a b'i lasabali n'a sɔrɔ i diminen don i bɛ nisɔndiya a imurana kanu tun bɛ maaw la ɛ maaw ko ko nin ye imurana ye koyi ko hijikɛnɛ imurana ɛ ala a tɔgɔ fili kɔrɔ den ɲumanba ala nana gɛlɛya ladon bakale kaba kan su gɛlɛya tile gɛlɛya hali se t'a ye balo banna fɛn bɛɛ banna kab'u yɛrɛ ye saraka in bɔ du kɔnɔ ala nana gɛlɛyaba de kɛ u ka cɛkɔrɔba n'a ka denbaya tɔ o don marakakɛ na o na a bɛna ni fɛn dɔ ye a b'a di a ba ma n'o ye imurana ba ye n'o ye mirama ye cɛkɔrɔba ye mirama tɛgɛ bɔ ga la k'a kɛ a tɛ si muso in fɛ tugun a banna muso in na a banna a denmusonin na k'ale den tɛ nin ye ko n'i y'a ye nin kɛra dɔnkilidala ale hɔrɔn tulobilentɔ ale ma dɛsɛ a yɛrɛ kɔrɔ o ye den min ni den min donna ale joli tɛ i ko ala ka ko jaa ala tɛ sunɔgɔ la gɛlɛya nana don jamana kɔnɔ fo hadamadenw bɛ balo bu de la san kelen sɛnɛ kɛra balo ma sɔrɔ sagaw fagara u bɛɛ fasalen n'i bɛ saga jɔ k'a faga tɔntɔn yɛrɛ maa t'a fɛ tugun jiko gɛlɛya nana ja nana hadamadenw bɛ taa kungo kɔnɔ ka dugukolo sen ka jaba ni foyon de bɔ ka na k'a tobi k'a dun maaw bɛ taa yiri furabulu bɔ ka na n'a ye k'a susu k'a bisi k'a kunaya bɔ a la ka kɔgɔ k'a la k'a lamaga k'a dun e bakale ka hɔrɔnya tiɲɛna koyi gɛlɛya nana hɔrɔnya kuma tɛ fɔ tu o don a tun bɛ bu dun ni maa min ni ɲɔ kilo kelen nana ni susulikan mɛnn'i ka so kɔnɔ maaw bɛ taa ka t'u sigi k'i k'a bu d'u ma aa bakale ani ɔkɔli karamɔgɔ yi du bɛɛ fasara i ko wulu fasa cogo tɛ maa si bolo o don tile ma bakale aa a ko nin bɔnɛ bɔra min ɛ dɔ ko ko nin bɛ kɛ kɛ ɛ e siya tiɲɛna i ka laada tiɲɛna o kɔrɔkɛ ko ten ɛ e den kɛra diyagoya ɲamakala ye an bɛɛ sigilen ɲɛna yan o tere ni o kasara mana wuli an nɔfɛ ni an t'o bɔnɛ kɔnɔ wa a ko nin ye muso jugu in nɔ de ye mirama nɔ don n'i ye muso jugu furu a bɛ dangaden wolo i ye o b'i dusu kasi ee ne bakale lakarilen de gɛlɛya filɛ ne kan koyi aa i ko ala ka ko ala y'i to a ka masaya la du o du bɛ dugu in na a bɛɛ lajɛlen tun bɛ dɔɔnin sɔrɔ ka tɛmɛ bakale ka du kan i b'a fɔ k'o de du seginna kɔ k'u kɛ maalankolonw ye kabila kɔnɔ fo maaw bɛ taa dumuni tɔ d'u ma kɔrɔkɛ bɛ ekɔli karamɔgɔya min na o tiɲɛna se tɛ maa si ye u ba jugu fana tun bɛ yen n'o ye makɔrɔ ye aa makɔrɔ ta gɛlɛyara ee i ko ala ka ko maa dɔ sinna ka taa ten farajɛ jamana kan o ɲɛ bɛ maaw la maaw nisɔndiyalen don dɔnkilidakan bɛ o nana ka n'i jɔ o ɲɛ b'a la imurana don ko ee imurana nin ye a ko ne don aa o nisɔndiyara aa ko mirana o y'a sɔrɔ mɔbiliw b'a bolo miliyɔn caman b'a bolo o ko imurana e bɛ jamana kɔnɔ hali bi e a ko n bɛna taa so de koyi n bɛ fɛ ka wari ɲini ka taa a ko taa dɛ a k'i faso la ɲinan salo sɛnɛ ma ɲɛ ɲinan kɛrɛbɛtɛ ɲɔ tɛ ye i faso la aw ka dugu la ɲinan bɛɛ bɛ kɔngɔ la aw ka du tila bɛɛ binna ko n ba bɛ yen a a ko n y'a kuma de mɛn maaw da k'i ba ko jelikɛ dɔ bɛ yen binaba k'o bɛ to ka fɛn di i ba ma i fa kɛni a ye diɲɛ bɔnɛ bɛɛ da i ba kan nka gɛlɛya de bɛ yen u bɛ balo bu de la ee gɛlɛya b'i faso kɔnɔ bi dɛ foyi t'u bolo aa o don tilema imurana kasira a nana se marakakɛ ma ko n bɛ taa n faso la ee ko kɔngɔ bɛ ne faso la ne fa bɛ n kɔ ɛ a k'e fa ma ban i la a k'ale de b'a ban ne la ne tɛ ban n fa la a ko n bɛ taa so n kɔrɔkɛ bɛ yen ne ba bɛ n kɔ n bɛ taa n ba lajɛ a n'a ka nafolomuguba in dɛ a nana don duguba kɔnɔ jaba kɔnɔ a ye mɔbiliba dix tonnes a y'o naani de sarisi malo o o o o mɔbili ɲɛ kelen ɲɔ mɔbili ɲɛ kelen tiga ni sukaro ani finiw e nafolo tun b'a kun nin don a ko k'u ka bila ɲɛ n'u taara n'u bilara ɲɛ u ka taa maga kunda n'u donna u ka taa ba kale kaba ka duda la u ka taa nin bɛɛ jigi k'a di ba kale kaba ma maaw jɔlen bɛ kɔngɔ bolo ni hadamadenw tun ye mɔbili mankan mɛn f'u bɛ boli k'u jɔ ɛ ala nin tigi kana sa a ka na balo dɔ d'an ma ala ni kɔngɔ maaw bɛ ɲini ka ɲɔgɔn dun e gɛlɛya donna cɛkɔrɔba kan koyi foyi kun t'a bolo a bɛ ka bala hɔrɔnya yɛrɛ min na ta gɛlɛya ye hɔrɔnya in ɲɛ bolo fo a bɛ ka bu dun a bɛ maaw bila ka taa delili la e mari masa u b'o la waati min mɔbili naani kun bɔra ten e dɔ ko ko nin ye mɔbili naani ye a falen don u tɛmɛtɔ dɔw bɛ to yan mobili naani ye ara minɛ ka na jɔ ba kale kaba ka da la ko jɔn ye ba kale kaba ye a y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba dalen don nɛrɛ de nɔninen don a bɛ nɛrɛ de dun nɛrɛmugu a bɛ nɛrɛ dun sɔgɔma a b'a dun tilegan a b'a dun su kɔngɔ bɛ cɛkɔrɔba la n'a ko k'a bɛ jɔ f'a bɛ ɲɛnamini e a wulila k'i jɔ a ko ne don u ko ba kaba a maa dɔ ye fɛn di an ma ka na a m'a tɔgɔ fɔ an ɲɛ ko ka n'a d'i ma a k'o ye mun ye u ye malo bɔrɔ lajigin ka ɲɔ bɔrɔ lajigin ka tiga bɔrɔ lajigin cɛkɔrɔba jɔlen kasira de a y'i sigi duguma k'a bolo minɛ ɛ a ko n tigi ala ala bɔra dɛ ala filɛ dɛ ɛ ne m'a fɔ ko ne ba kaba ne ye silamɛ de ye ne tɔɔrɔla ni maa min ye ne danbe tiɲɛ ala b'i malo muso jugu den tere de wulila ne nɔfɛ ka nin gɛlɛya in se ne ma o tere banna kaban ala filɛ ka hinɛ ne la dɛ aw ma nafolo ye du kɔnɔ aa ala o don kɔrɔkɛ jugu banjo o nisɔndiya kojugu i b'a fɔ ko jɛgɛji bɔnnen jakuma tɔn na u ye malo ta k'a ladon ka ɲɔ ladon ka tila ka waa kɛmɛ ta k'a di cɛkɔrɔba ma aa ba kaba kale a ye duwawu kɛ a ko waliden ɲuman min filɛ ka nin kɛ ne ala de ka nin sara a taara ka t'i jɔ muso in da la a ko mirama a k'i den jugu bɔnɛ a n'a tere bɔra ne kɔ bi ala ye ne lajɛ ne m'a f'i ye den kɛra dɔnkilidala o tere kun yɛlɛla ne ka du fɛ k'an harijigɛ tiɲɛ ka gɛlɛya nati wa ala filɛ dɛ mirama kasira ɛ eh mirama ko e m'a fɔ yan ko n'a sɔrɔla e den ye ko ni ne den don ko ala k'a kɛ ka tɔw dan wa tɔw y'i den dan dɛ waliden filɛ ka hɛrɛ kɛ ni hali tɛ den min don cɛkɔrɔba ma se k'a dɔn a banna cɛnin min na k'a gɛn ko dɔnkilidala don k'ale ye hɔrɔn ye o cɛnin de filɛ ka n'a bɔ kɔngɔ ni minɔgɔ la ka wari bila ka na d'a ma n'a nisɔndiyalen don k'u bɔ kɔngɔ la ee o don tile ma imurana mɔbili naani nalen dugu bɛɛ nana mɔbili kelen o kɔnɔmina ko k'o tila dugumaw ni ɲɔgɔn cɛ dugumaw farala ɲɔgɔn kan misiri la maa min ye nin kɛbaga ye ala ka hɛrɛ k'o ye u ye kuranɛ kalan ka fatiya kalan ka duwawuba kɛ ya rabi maa min y'anw bɔ kɔngɔ ni minɔgɔ la ala ka hɛrɛ kɛ nin tigi ye dɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ kɔni fɔ a bɛ kasi a muso fɔlɔ muso juguba in min n'a den bilalen bɛ cɛnin na o yɛrɛ wulila k'i jɔ ko e den ɲumanw bɛ diɲɛ kɔnɔ koyi e anw fa ahan hɔrɔn don dɛ anw cɛ fana ye hɔrɔn ye ba kaba kale a ka hɔrɔnya tɛ se ka fɔ ka ban hɔrɔnya in ɲɛ kojugu ala n'a ka laadiriya